jɔn dɔw jamu dame u maw jamu na k'o kɛ samakɛ dɔw jamu ye kulubali a kulubali ye a jɔn bɛɛ de ye kulubali ye mɛ ni min ye ma jamu ta o bɛ kɛ samakɛ ye o ye ma jamu ye n'o tɛ jɔn ninnu kulubaliw don a dɔw yɛrɛ jamu t'u la n'a a jamu mɛn k'a ma jamu ye o burama de sigilen filɛ ni kalasi kɔku ye asimi koyita ba misi kɛ delikasiyɔn donna ndobuguba la don min na anw tɛgɛ dara karamɔgɔ sumɛlɛ de kan mɛ an donnen an ni e yɛrɛ kɛ yamaru mɔgɔw olu ko ko nin tɛ jugu ye donsow tɛ kalon tigɛ o ayi donsow ka wasa a dugu jɛra a dɔ ye nin ye donsow tɛ kalon tigɛ dɛ asimi ɔ bi a yɛrɛ bɔlen filɛ k'a yɛrɛ jira e yɛrɛ asimi na ko ko ale de kun ye banbaanci wale tigilamaa ye ko a tɛmɛna ale min kan dɛ ko ale de ye banbaanci wale tigilamaa ye ko munna de ko kiriw bɛ taa tigɛ e asimi fɛ hali ni jamana bɛɛ jɛra kɛ vote sisan k'ale yɛrɛ sumɛlɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye bi mɔgɔ tɛ taa kiri tigɛ ale fɛ wa kuranɛ bilalen bɛ se ka kiri tigɛ a yɛrɛ ma wa o dɔ de bɛ kuma donc jamana faama minnu bɛ yen a fɔra k'olu sigi tɛ fɛn kan wa u sigi bɛ fɛn kan o boyi boyi moribɔ konare an ka numukɛ terenda filɛ kulanba wɛrɛ la kaso la a sababu dɔ ye nin ye mɛ nin bɛ minɛ don min na e yɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔw minnu ni anw k'i ka delikasiyɔn minnu ni anw taara ɲɔgɔn fɛ olu ko ko jugu tɛ o de y'a tila donsow la

an ka chef d'état-major dana amasako yusufu toloba mali donsow bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ yusufu toloba wa kuma filɛ ba misi kuma filɛ sisako dakolo jara kuma filɛ banbaanci wale tigilamaa minnu bɛ yen n'an kun dara tɛgɛ da u kan u filɛ walahi ɲugu abilayi kulubali n ko banbaanci wale tigilamaa minnu bɛ yen n'an y'an tɛgɛ da u kan eh, n'an y'an tɛgɛ da u kan ntobuguba janjo don u yɛrɛw bɔlen filɛ k'u yɛrɛ jira kɛ tiɲɛ bange bukari konare banbaanci wale tigilamaa minnu n'an dara an tɛgɛ da u kan ntobuguba la n'a fɔra ko jugu tɛ wa u yɛrɛw nana n'u da ye kɛ n'u yɛrɛ jira k'olu de ye jugu ye ko daminɛ mɛn gɛlɛn ko laban de ka gɛlɛn sumɛlɛ ye kalan kɛ kurumankume mamadu fɛ o don i tɛ nin na ka taa kalan kɛ boki wɛrɛ la ka sɔrɔ ka bɔ ka taa makan ne y'o de fɔ n ko makanko in ne kɛra anw ma kɔlɔlɔ ye ni danfɛn o danfɛn min ko ne yakuba danbɛlɛ ma ko kala lahu ne bɛ se ka bɔ i kɔrɔ n b'a dɔn ala ye tiɲɛ ye koyi nka e min ye n piri para min bɛ kɛ kala lahu fɔ dɛ n b'a dɔn e de tɛ tiɲɛ kan n bɛ bɔ i kɔrɔ walahi maliyɛnw a ye wuli ka a lajɛ mali karamɔgɔw a y'a lajɛ ni fɛn o fɛn min taara makan ko makan sabara tɛ bɔ o sen na o laban de bɛna kɛ tan wa ni min ye kalan kɛ ka taa ka taa faransi k'a ye o ye k'a ni tubabuw bɛ ɲɔgɔn fɛ o laban de bɛna kɛ mali dafiribaa ye o kuma na asimi e ka kan ka jɛni de ta e ka kan k'i wasa don jɛni na donsow parce que donsow de ye danbetigi ye kami donso donsoya kamini donsoya bisimila ye mali kɔnɔ fɔ bi ni ɲɛni tɛ donsow mɛ tiɲɛni kɛ mali kɔnɔ jɛni ye tiɲɛni kɛ minnu ko k'olu kunkolo ka pusa k'olu taara eh, eh, makan k'olu taara fɔ munyanze ya olu de nane ka baarakɛta filɛ minnu taara fɔ faransi k'olu ka kalan kɔni sisan kɔni k'a ye mali ban k'a ye mali bɛɛ ban k'olu taara faransi olu nane de ka baara filɛ minnu taara arabi saudi olu nane ka baara de filɛ o kuma na ni mali bɛ mago bɛ ɲɛ mali kɔnɔ laadako tigilamɔgɔw de bɛ nafa ɲɛ mali kɔnɔ n'o tɛ kalansen filɛ jimɛn na ni hɛrɛ ye mali kɔnɔ ni tiɲɛni tɛ asimi donsow ta i k'u fara i kan yakuba danbele kumakan don donsow ka tiɲɛ dɔ banginen filɛ donsow ka wasa dɔ banginen filɛ donsow ka karama dɔ banginen filɛ asimi karamɔgɔ sumɛlɛ filɛ nin de bi bɔ ndobuguba la ndobuguba anw de ye darapo turu a kɔrɔ fɛ ka taa darapo turu a tilebe fɛ ka taa sezana ka darapo turu kɔrɔ fɛ ka darapo turu a tilebe fɛ ka taa ndila ka darapo turu a kɔrɔ fɛ ka darapo turu a tilebe fɛ faamaw n'a dɔn ko donsow ko n'u y'u bolo sin fɛn o fɛn min ma o don ni tile mɛ bɔ yen o dugujɛ tile bi bɔ yen o tile bɔlen filɛ aw dansɔgɔ a ni ko